a redson munlo mukumbukire kuti mudatulusa audio video clip imene mudanena kuti tapitani ku tsoka market ku lizulu mukanene chakwera woye chakwera woye tione ngati anthu sakakumenyani that time munali muli ku opposition ku kuboma chakwera adaoneka ngati wopanda ntchito kwa inu pakupita pa nthawi munapezeka kuti eh, mwapita ku mcp mudayamba kunena ineyo si activist ineyo ndi wandale ndine wa mcp ndale zapanopa ineyo zandiphunzitsa kanthu ndale za panopa adani akumapezeka zija zoti kutsogolo akumakungana pamodzi ndi kupanga chinthu chimodzi 20, 2019 2020 anthu anadana ndi dpp komanso peter mutharika lero anthu akungana atenga peter mutharika uja abwerezanso kumulowetsa mboma zamawa sitizidziwa amazidziwa ndi mulungu ife timadziwa zakumbuyo you say ayayi mcp by then idzakhala itatha anthu akumakhala wokwiya akaluza boma as a result akumakonza mavuto awo ndikupanga njira ina iliyonse ndikubwereranso mboma pamene ukakhala munthu chipani chikakhala ku opposition tikamachinena kwambiri anthu amakwiya ndi amapanga njira zofuna kuti abwererenso mbomamo akalowa m'boma akumakhala ndi mangawa iwe mmene umanyozera muja iwe mmene umanyozera muja nde ine ndimaganiza kuti ndikupempheni a redson munlo inuyo muli ndi maphunziro abwino ndinu wa bizinesi you don't need chipani kuti mutukuke pa moyo wanu inuyo mukuyenera kuti ma certificate anu maphunziro anu ma masters degree anu ndi amene angakupangitseni kuti inuyo mutukuke so kuyankhula yankhula mokweza chani ine ndimaona ngati kuti that time is over panopa ndi nkhani yonena kuti muonetse luso lanu limene inuyo mukhoza kuchita pothandiza dziko lino a malawi ndimaganiza kuti tiphunzire ngati mmene amapangira anzathu ku america likadusa boma lija laluza amazitolera onse amayamba kuthandiza boma limene lilipo lija ikafika nthawi ya kampeni kuti atsegula kampeni ija ndi pamene tsopano anthu amayamba kuonetsa zipani zawo koma izi zimene timapanga kwathu kuno zomati e ku opposition ndi kumanda e mukhaula e chani zimakhala ngati kuti mwina chipani chija chimene chalowa mboma ndekuti president uja ndi wawo yekha enanso si wawo koma ndakhala ndikunena izi kuti akuluakulu chipani chikakhala kuti chili mboma aliyense kaya chimapanga zoyipa kaya chimapanga zabwino aliyense amachitenga ngati chabwino chifukwa chimene amayang'ana ndi keke uja uja amatema tema uja ndalama ma benefits aja ndi chipani chija chimaoneka ngati chabwino olo atakhala kuti kumbuyo amachiona kuti ndi choyipa kapena anthu ake ndi oyipa koma the moment chalowa mboma anthu amachitenga kuti ndi chabwino ndiye zimakhala zoti eh, aliyense amafuna kukhala mbali imeneyo kumatenga ngati chabwino koma chikatuluka mboma haya ife timadziwa ee chanjani makamaka kumavoti ndi kumene kumavuta chifukwa anthu amangopita chifukwa cha mabenefits aja koma kumavoti ndi kumene kumavuta tsopano kuti avotere bwinobwino chifukwa aliyense amakhala wapita kumene kuja ndi zolinga zake zosiyanasiyana ambiri panopa akudandaula akasakula aku mbc lero koma anthu sakufuna kuti mwina ayang'ane bwinobwino kuti kodi ku times kumachitika chani kodi ku mibawa kumachitika chani kodi ku zodiak kumachitika chani ma tv stations onse ma media houses onse anasiya kupanga mapulogalamu amene amakhala line up ophunzitsa odziwitsa ochenjeza pa maradio pawo kale mbc imakhala ijo timachita kuziwa kuti kota to 6 pakhala pa majiga kaya 9 koloko pakhala zokonda amayi kaya 10 koloko pakhala pologalamu yakuti 12 koloko pakhala news anthu amatha kumabwera kumayikhala pamodzi kuti amvere kuti news zikuti chani 12 koloko mpaka 1 koloko news zachichewa zachizungu koma lero pakumapezeka paja kuti kumayikidwa mapulogalamu ena odabwitsa aja kuti opangira kampeni chipani china chake ngati mmene anapangira ku mbc kudayikidwa pologalamu akuti timvetse akuluakulu ena amapita kumene kuja mukapita ku zodiak kumayikidwa mapologalamu kaya mphepo zinayi kaya chani anthu kumakambirana kumene kuja mukapita ku times ati hot current eh, mpaka kumafika paja ponena kuti aim- a- a- a- achakwera ka mcp singawine zisankho sinawinepo zisankho ndipo sangapeze maperesenteji mwakuti lero tikufuna kuti tinyoze kwambiri akasakula a mbc chifukwa chonena kuti iwowo nawonso anayambisa pologalamu yatimvetse pamene ku zodiak ku times ku mibawa akuti gwede gwede amapanga mapulogalamu osiyanasiyana nde akuoneke kuti mapulogalamu amene amapanga ofuna kuti akuthandizira opposition akhale abwino chifukwa ali mboma anthuwo chifukwa alowa mboma mapulogalamu amene amathandizira wakuboma chifukwa ali ku opposition nde tikuwakhwatcha sizoona sizoona tinafunikira kuti tithandizire kuti a macra aonesese kuti kodi mapulogalamu ama tv ama radio akumakhala otani mukakumbukira inuyo bwinobwino kumbuyo konseko nthawi ya udf kunali pologalamu amapanga kumene kuja ati makiyolobasi makiyolobasi mukakumbukira inuyo nthawi ya bingu wa mutharika kunali aja aku thyolo thava azindevu ena ake eh? amapanga mapologalamu kumene kuja ob- obakira dpp ku mbc komweko ku tv mukakumbukira inuyo nthawi ya peter mutharika kunali maseya ndi malemu hope chisanu onse aja amapezeka zija zoti akunyoza koma nde kunali kunyoza opposition malemu hope chisanu ndi maseya amanyoza opposition amanyozera pa mbc so ineyo ndimaona ngati kuti pamene boma ili lalowa liyang'ane kuti kodi a macra apange chani asayang'ane kuti anthuwa akukamba za mbali yathu akutibakira ifeyo ngati akuboma ayi koma ayang'ane kuti kodi ndi zoyenera zimene zakhala zikuchitikazi kuti anthu tidziwe kuti kuli achina brian banda achina wonder msiska achina bayana chunga ndi chifukwa cha zimene amayankhula kodi ndi, a- ndi, ndi journalism imene ijayo because anthu aja they are supposed to, to kuphunzitsa anthu kuchita entertain anthu komanso ku, ku, ku, kusa- kusangalatsa kuphunzitsa kudziwitsa zinthu zimene zijazo and muma mukukambirana kwawo mukufunika kuti aziyang'ana kuti kodi zidachitika bwanji zachitika kuti wachita ndani osati kungofika paja poti chifukwa chonena kuti eh, tili a- ali anthuwa ali mboma nde tadana nawo nde tizikhala ndi mbali ya opposition ife takumana nazo zija zonena kuti at times kutikana kuti program iyi sitingapange eh, chifukwa chonena kuti iwo atenga ndalama ku munthu wa ku opposition kuti azipanga mapologalamu so lerolo tikamalimbana kwambiri ndi akasakula a ku mbc ndekuti sitikonza vuto chifukwa vutolo lili m'ma tv ma radio monse tikufunika kuti tiyang'ane zinthu ngati zimenezo kuti zitithandize ngati dziko tikhale ndi marediyo amphamvu odziwisa zinthu ngakhale zija zimachitika nthawi ya zisankho zonena kuti basi kungobwera Eh, chifukwa adati ndi unofficial results ndikuyamba kumangopaka manambala kumangopaka manambala kumangopaka manambala zimene zija zidapangitsa kuti dziko lonse likhale ndi mabodza onena kuti aliyense angoona kuti basi ndi ichi ndikuti chilungamo mmene chimabwera chinapezeka zija zonena kuti sichinamveke muganize inuyo kunena kuti amanena kuti a utm apeza ma mp 24 lero zikumveka kuti kuli ma mp 8 muganize kuti a utm amva bwa aziti bwanji atibera tinali ndi ma mp 28 24 atibera ma mp 16 tasala ndi ma mp 8 zosakhala bwino ngati dziko anthu akubwera akuyankhula mabodza abe ati in the name of activism ayi ayi basi akufuna kupha pita muthalika Inu Peter Muthalika panopa chitetezo chake mmene chilili nobody can tamper with him nobody sizingatheke unless za masilamusi zochita kuponya za ufiti koma munthu sangapezeke kuti akachokere kunja ndiye akapite pa msonkhano umene akalumbirisa Peter Muthalika nkukapanga act china chake nkukapha Peter Muthalika sizingatheke sizingatheke mwina tikufuna tizingokambirana kunena kuti kodi 7 days imene inayikidwayi apapa ndikoyamba kuti apresident achakwera ndi amene yayambira iwowo kuti akhale ndi nthawi yopanga succession yabwino kodi ikuthandiza chani kodi yati- yatithandizira bwanji kodi yaononga bwanji ku dziko ine sindikukhulupirira kunena kuti mu 7 days mu 7 days munthu angapezeke kuti mpaka akaononge china chilichonse mboma chifukwa zinthu zimene zimachitika mboma aliyense ali ndi ntchito yake aliyense ali ndi ntchito yake komano pena kumangokhala kuja kukuwa kongofuna kuti mwina zisachitike ndiye dziko lino tikapitiriza kukhulupirira kwambiri mabodza tipita kumbali kwambiri we go astray titayika tiyeni tibwerere ndi kuyamba kukhulupirira zoona zokhazokha zoonazo ziyambire ndi atolankhani athu atolankhani asamapezekenso kuti akubweretsa zinthu zamabodza ayi chifukwa social media ndi imene ikubweretsa zamabodza zochuluka ngati panopa anthu abwera anena kuti dr lazarus chakwera akutuluka mu dziko muno that bodza lapita kwambiri koma mukaona kuti chithunzi chimene chijacho si chimene dr lazarus chakwera watuluka mu dziko muno dzulo kupita kunja ayi ndi chakalekale and ikukhala ngati inali nthawi imene atangolandira za eh, ma, ma, ma, za maliro ndipamene amapepesa apepani pepani pepani pepani koma lero akuti onani dr lazarus chakwera watuluka wathawa mu dziko muno e a ps akuti akuti athawa mu dziko muno e adani a ps athawa tiziyendera bodza sizoona ngati dziko sizoona kumati tiziyendera mabodza tiyeni tiphunzire kunena zinthu zolongosoka zimene a peter mutharika azitenge kuti ayendese nazo dziko lino zoona zake ndi chani zimene tikuyenera kuti ngati dziko tikhale oyenda ngati banja osati tiziyenda ngati amabachala ongoti basi bola chachitika ichi kapena tapa, ta, talima pano tadumpha mizere folo takalimapo e, tadumpha folo takalimapo cholinga chonena kuti tioneke ngati kuti ayi ndime simaoneka munthu kulima umalima ndi- mzere uwu uchoka umenewu ukalima mzere wina kenako ndime imaoneka kuti munda uja wapita ndithu so izizi za mabodza izi achina shumba ngati apezeka kuti anena mabodza kumbuyo konseku achina ntanyiwa ngati apezeka kuti anena mabodza kumbuyo konseku achina bakili muluzi tv ngati apezeka kuti anena mabodza kumbuyo konseku tinafunika kuti tifike nthawi yonena kuti tisiye zimenezi tiyambenso pano kupereka mapulogalamu oyenerera ndi kuthandiza boma limene lilipolo kuti lichite zinthu zooneka ndi maso zonena kuti anthu azitha kumaona kuti zinthu zikuyenda bwino koma kungodalira social media e ine chimanga changa ine sindingalole e ine sindingapange chani kapena e chimanga tsitsani e mwakuti mwakuti pamene anthu sitinakhale ndi minister of agriculture sitinaone kuti kodi chimanga dziko muno tinacho chochuluka bwanji kodi ena anthu apanga bwanji chifukwa ena pano ayamba kutenga chimanga chija chayamba kupita kunja chifukwa cha kuyankhulayankhula ndekuti tipezeka kuti mu dziko munomonso chimanga tilibe as a result mitengo ya chimanga izakwera kuti kukafika ku ku ku 100 chakuti zimene zija anthu adzakwiya adzapezeka kuti ayamba kudana ndi boma limene lilipolo